An ceann san oibrithe thar n-ais agus, bhuel, tá oscailt anois don bhFrainc. É sin oibrithe isteach sa lár. Tá siad ag lorg cúilín an chomhscóir. Milleman, deis ar chúl agus tá an cúl aimsithe. Cad é mar chríoch ansan. Amandine Drange is dóigh liom. Sea, go deimhin a fuair é sin. What a finish.
Unbelievable. Great counter up the pitch to move the ball through the hands and we talked about her first shot, she got her eye in, found the top corner of that one. Brilliant finish. Agus, bhuel, tá an ceann curtha síos. Ró-ard, ar dheis. Braon ar chlé, amach ar dheis 1 sí. Imreoir laistigh más féidir leis an gcéad Tóg an ceann seo tiomáint agus tharraing trasnán ansan. Sin í Amandine Djongé arís. She really seems to be the danger player Rory this evening. Yeah she looks like she's the shooter. She's two from three and got all of France' scores so far so they'll be trying to get more ball into her hands. Tá sí an-éifeachtach go cinnte nuair a bhíonn seilbh aici. Seo chugainn anois San Francisco agus iad sa tóir ar scór. Ní bheidh fonn orthu ligint do bhearna rómhór a theacht chun tosaigh anseo. Agus ag an deireadh, isteach sa lár ansan, an bhean lár páirce ansan, sin í Rachel Killigrew agus tá sé sin aici. Mhuise, that's a good response for all of France's possessions, only two points in it. That's it, they'll be disappointed not to be further ahead. France don't look like they're going to concede goals but San Francisco just kept themselves in the game. Go háirithe an cic amach sin gan a bheith iontach. Tá sé ag teacht arís. Dhá nóiméad anois atá fágtha acu sa chéad leath agus, bhuel, brú agus an modh díreach tiománta tríd ansan ag Fiona O'Donoghue. Mhuise, an bhearna is lú idir na foirne anso, back to a one-point game, Rory, it's really there for both of them.

Anois an Fhrainc ag teacht aon uair amháin eile agus oscailt í anois. An bhean chontúirteach Amandine Drange ag gearradh tríd. An bhfuil seans ar chúl? Tá beirt in aice léi. Ó! Fé chosa an chúl báire! Ó tá sí dainséarach! What a goal! Super goal again from Amandine. Yeah we're in danger of repeating ourselves at this stage. The main threat looks like she's getting her break. Oh no it's half time so a big score right before the half to stretch out the lead to three.
Dhá chúilín mar fharasbarr. Ag muintir na Fraince, thángadar anseo ina slaoda agus bhí go leor foirne éagsúla i rith na seachtaine acu agus, bhuel, tá siad an-sásta a bheith insan chluiche ceannais seo. Tá seilbh á coimeád ansan ag Tiffany Leon. Tríd arís ansan ag iarraidh é a chur thar n-ais go San Francisco. Tá obair mhaith á dhéanamh arís ag an mbean chontúirteach céanna! Ó, an tríú cúl ansan aici! Dochreidte! Definitely the danger person.
Hat-trick now, she limped away from that. Great strength. to ride the tackle and then to finish high into the net again just unbelievable.
Tá fuinneamh iontach iontu go cinnte agus aclaíocht ar dóigh mar a déarfá chomh maith. Iad ag iarraidh anois an cluiche seo a chríochnú amach. Pas sin gan a bheith iontach b'fhéidir go n-oibreoidh sé amach ag an deireadh. Fanny Lezzin le seilbh anois, oibrithe tríd agus an bhean chontúirteach anois, an tarna bhabhta di, seilbh a thabhairt uaithi. B'fhéidir go bhfuil deis ansin, b'fhéidir go dtiocfaidh sé thar n-ais chuici. Tá go deimhin, b'fhéidir go bhfuil seans ar chúl uimhir a ceathair!

Bhuel, an t-am nach mór caite anso. Tá muintir na Fraince réidh. Is dóigh liom go dtiocfaidh siad isteach ar an bpáirc. Beidh sé dian. Beidh sé deacair iad a choimeád den pháirc. Ag féachaint amach trasna ansan, an buntáiste tugtha leo arís ag an réiteoir. Tá siad tar éis a bheith ag imirt ar fheabhas an domhain ón tús anso tráthnóna agus seo chugainn aríst iad. Obair mhaith siar ansan agus Margot Manzanares an-éifeachtach dóibh anso. Thóg sé foireann. Ina cheann san ar bhuachan tá an t-am geall le bheith caite. Ceathair a cúig le náid a seacht agus cúl eile ansan neadaithe insan líontán. Is dóigh liom gurb é Segolen Rivali aimsigh an ceann áirithe san. Sin é an fheadóg dheiridh séidte ag an réiteoir. Seo chugainn isteach muintir na Fraince, iad in uachtar anso agus, bhuel, é tuillte gan aon cheist. Sé a cúig ag an bhFrainc, seacht gcúilín ag San Francisco. Fog City Harps, níl aon cheist fé. na cúil a bhuann na cluichí agus faraor air sin cad é mar atmaisféar, na dathanna agus na balúin ag dul in airde san aer ansan, dathanna na Fraince, thóg siad an slua leotha agus an céiliúradh ins an seastán, what celebrations out there Ruairí. It's amazing, I'm absolutely delighted for them because like when I was in France this was all they talked about like is winning that world title as it is in their eyes so this is the biggest level that they can play at in Gaelic football so and ladies and Gaelic football so